Maazị enwe eji akwa eme mmadụ ihe ọjọọ eji akwa agwọ ajọ ọgwụ eji akwa agwọ ọgwụ nnukwu ọgwụ dị ọgwụ ee onye atọwara akwa na na bie na ọhịa obite ọrụ onye dị onye bute ya ma ị- ịma nzọwa ya nsogbu adị ma ọ e- ewere ya jee debere gị akwa n'ụlọ i were aka jee were ya ọya Ọya ahụ. ọya eji arụ
Maazị biko n'ihe gbasatara akwa i nwere ike ịkọwatara anyị akwa a na-afụ ọtụtụ ndị ya bịa were akwa ndị ya bịakwa were ya chụchakwa ahụ sị na eji eze mmụọ iwe ma ọ bụ eji ayọ ndị ana ma ọ bụ ndị enu ayọ Enwe- enwe- biko o nwe o nwe ihe i nwere ike ịkọwatara anyị gbasatara akwa akwa akwa ọkụkọ Mm. ọkwa akwa ọkụkọ niile o. akwa agrik ejighị eji alụ ọrụ okenye ya bụ nke ndị agrik nke ndị agrik ahụ ha akwa ihe ahụ feed Ee, ihe eji arụ ọrụ ihe eji arụ ọrụ bụ akwa Igbo ọkụkọ Igbo m iri iwere eji ya emekwa ma ndị ndị mmụọ chọrọ ịbata eji ya akwa ahụ aja emetụkwa yapụ ha jee chụpụ ha n'ezi were akwa rụọ ọrụ jee debe ya n'ezi kụwa ya n'ezi gbara anọ ma ọ n'ezi gbara atọ Okay. Ya bụ ihe i kwuru na maybe ọ wụ na onye ahụ adịghị ahụ ahụ ya wụrụ nke ọ wụzị ya nwere ike iji akwa were Eji eji ezetụ akwa.
mmụọ iwe mmụọ Eyi ma ma ihe eji eji akwa ma ndị eji uyom Uyom. akwa akwa uyom ahụ na-adọ na akwa ahụ mana maazị ọkwa na ị wee chọgodi ya zita mmadụ like fechata onye ahụ na ahụ onye ahụ adịghị mana ọkwa na onye a continuous na-ayakwa n'ahụ ahụ ebe eji ebu ụzọ were jụcha ya before gwọrọ ya Oh. mmụọ ọjọọ si dị aka na ahụ agbakwụọ Oh. onye ji mekwere ka e were nwetakwa ndụ onye ahụ enyeru ọgwụ ka e wee nwetakwa ndụ onye ahụ Ndụ ya. ee ewere akwa ahụ jụchapụ ndị ọjọọ

ime ihe omenala like inye chi ya nri ka o nwere ike ijikwa akwa ahụ wee zekwe mmụọ iwe ekwezi ekweji eze mmụọ iwe eze mmụọ iwe eweta eji eji akwa were nye mmụọ nri uyi okwu na ya were nzu- nnu na mmanụ mee ya asị ya nnu na mmanụ adị ese okwu ee wee ya ihe dị ọkụ ọ jụtụ oyi Mm.
na maazị enwe eji akwa eme mmadụ ihe ọjọọ eji akwa agwọ ajọ ọgwụ eji akwa agwọ ọgwụ nnukwu ọgwụ dị ọgwụ Ee. onye atọwara akwa na na bie ma ya o bute ọnụ onye dị onye bute ma ị- ịma nzọwa ya nsogbu adị ma ọ e- ewere ya jee debere gị akwa n'ụlọ i were aka jee were ya Ndị ọya ahụ Ọya ebuga ya ahụ. pụọ ya. onye ji ahụ ihe dịghị akwado ịchọ ya achọ jee chọọ ndị ma anya abịa wepụ ya Okay, like ihe ị kọwara anyị kịta maka onye ga-eme ka ọ bụrụ na ị pụta maybe ị batara na be gị ma ọ n'ebe ị Bụ akwa. na-ere afịa ị fụ ihe dị ka akwa emetụkwana ya aka Ah, maka ọkụkọ anaghị eyi akwa gagharị
Okay, ya wụ ị ga-akpọ onye ma anya ị gbaa n'afa ịma ihe akwa ahụ pụtara ndị ọchọ ọgba ihe abụọ abịa bịa bịa ma o mere ịchọọ ihe ịchọọ